Awa Adama nana tugun aw bɛɛ ni sɔgɔma a ni tile a ni wula a ni su video y'a sɔrɔ wagati o wagati la ala k'a sɔrɔ aw bɛ hɛrɛ la bon bi an bɛna kuma eh, kuma de kan eh, komi eh, tubabuw b'a fɔ ko communication a ah, kuma ni mana diɲɛ ɲagaminen don cogo min adamadenw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ya donc ni ni adamadenw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ya y aura des conflits ya conflit fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ na i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ kuma ɲɛ bɛ rusi ni ukraine a bɛɛ kuma kuma kɛbali de n'i ye adamaden fila ye kɛlɛ la kuma ɲɔgɔn faamuyabaliya don donc i bɛ se ka kuma ka sɔrɔ i ma kuma ya donc kuma kuma ka gɛlɛn ya kuma ka gɛlɛn ne a yɛrɛ b'a dɔn je m'exprime très mal

kuma suguya fila bɛ yen kuma i bɛ se ka i bɛ se ka kuma u b'a fɔ ko ko communication communiquer verbalement i bɛ ka kuma ou bien communication avec ton ton corps comme an parents an an an bangebaa caman bɛ yen hali ni komi n'i bɛ mɔgɔ min dɔn i bɛ se ka a tigi bɛ se ka kuma i ma ka sɔrɔ a ma kuma i fɛ komi an b'a an b'a kɛ sisan an bangebaa ninnu donc n'u bɛ degun na ou bien ni fɛn dɔ kɛlen don k'u u kamana gan hali n'u m'a f'i ye i man'u ɲɛda la i b'a dɔn mun bɛ yen n'u kɔntannen don ou bien n'u kɔntannen tɛ i b'a dɔn ya donc o ye n'i bɛ mɔgɔ min dɔn hali n'i tɛ mɔgɔ min dɔn souvent i bɛ se k'a tigilamɔgɔ tipe i bɛ se k'a tigilamɔgɔ kalan a a à distance i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a tigilamɔgɔ kɔntannen don wa a tigilamɔgɔ kɔntannen tɛ donc kuma suguya fila de bɛ i bɛ mun fɔ o n'i tɛ mun fɔ parce que adamaden bɛ se k'a fɔ a b'i fɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔna la jeli b'a kɔnɔna la donc o kuma suguya an bɛ se ka an k'an janto de la o de kɛlen don ka diɲɛ ɲagami donc tubabuw yɛrɛ kɛlen don k'o ta k'o ka diɲɛ ɲagami u b'u sigi ka kuma duman f'i ye i b'a sɔrɔ i kɔfɛ u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔw b'o o de kɛ u ka je u ni u ka du kɔnɔna la donc donc an b'a an b'an janto an b'an janto kuma la kuma bɛ se ka mɔgɔ don ko la ko kuma de b'a ko kuma de b'a a ba wolo dɔnku kuma bɛ se ka don mɔgɔ don porobilɛmu na dɔnku n'i ka kuma ma faamuya mɔgɔ bɛ se k'a ta k'a kɛ ko wɛrɛ ye ubiyɛn ne ka kuma tɛ k'a fɔ n bɛ se kuma la ne ka kuma ye kalan de ya dɔnku ne ka kuma bɛɛ ye kalan de ye fana tuma dɔ la n bɛ don mɔgɔw gasi la ya n yɛrɛ b'o dɔn o de la n bi hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ souvent Ya paseke n bɛna fɛn caman bɛ yen n b'a fɔ parce que n b'a fɔ ko kuma kɔrɔ n'i ko ko kuma kɔrɔ dɔrɔn i y'i yɛrɛ fa nɛni i y'i yɛrɛ ba nɛni kuma caman bɛ yen kuma kɔrɔw don tiɲɛ kɔrɔw tɛ donc fɛn minnu fɛn minnu ma n m'a fɔ n ko fɛn kɔrɔ bɛɛ ka ɲi n m'a fɔ fɛn kɔrɔ bɛɛ man ɲi ya donc ne yɛrɛ ka faamuya la fɛn minnu ka ɲi n b'olu de ɛsipilike minnu man ɲi n b'a fɔ u man ɲi mun na ya donc donc o ye kalan yɔrɔ ye donc k'a fɔ n bɛ ko bɛɛ dɔn non n tɛ ko bɛɛ dɔn donc n bɛ ɛɛ n bɛ fitinin mun dɔn n da fana tɛna tugu o kan donc komi bi an bɛ kuma de la ya donc baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ ni ni baarakɛla fila tɛ ka kuma a ka baara tɛ taa ɲɛ sigi la ni ni i sigiɲɔgɔn n'aw tɛ kuma sigi a bɛ gɛlɛya ɛɛ ni ɛɛ mɔgɔ cɛ ni muso n'aw tɛ kuma aw ka sigi a bɛ gɛlɛya a bɛ kɛ kuma caman banbali ye ni ɛɛ dɔgɔ ni kɔrɔ ba ni fa a bɛɛ n'aw tɛ kuma hali gouvernement n'a tɛ nouvelle di dugudenw ma mun bɛ yen gɛlɛya bɛ kɛ paseke dugudenw bɛna a ta k'a fɔ ko n'i y'a ye tɛ ka nouvelle di donc nouvelle dili ka ɲi adamaden ma ya donc euh, l'homme a le droit de savoir donc ni euh, mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ i ka ko nege si t'u la o t'a f'i ye ya donc euh, donc a bɛ komi u bɛ u bɛ kuma i fɛ u bɛ yɛlɛ i fɛ mais u t'i fɛ donc o de o de man ɲi ya donc o man ɲi adamadenya la donc an k'an janto voilà ni ɛɛ ɛɛ n bɛna n bɛna don ɛɛ yɔrɔ mun na sisan n bɛ fɛ ka mun fɔ an ka ɛɛ les gens vulnérables les déplacés hali n'u ma taa garibuya kɛ hali n'u ma kuma ni mɔgɔ min bɔra a ka so la a tɛ sɛnɛ kɛ la a tɛ bagan kɛ la hali n'u m'a f'i ye i b'a dɔn u sigi cogo bugusonin ninnu kɔnɔ u bɛ u bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ hali ni tubabuw ye sanu de d'u ma a kɔnɔna la o t'a ye k'e tɛ dɛmɛ kɛ dɛ donc u tɛ kuma la donc c'est pourquoi je euh, ne bɛ kɛ o da ye ne tɛ mali la ne ni mali ka jan ya donc n bi euh, n kun mali la euh, euh, euh, salon a tɛ san kelen bɔ o ni euh, 99 n ye mun ye ne de b'a dɔn donc n ye mun ye n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ o de la bi waajili kɛ u tali kan parce que mali ka taa ɲɛ mali ka basigi o de ka di maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen minnu b'a kɔnɔ yɛrɛ minnu bɛ eh, eh, degun yɛrɛ kɔnɔ mɔputi région ka yɛlɛ fo gawo la eh, bɛn ka di olu ye ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que n'i bɛ bamakɔ la réalité kɛ i t'a dɔn yɛrɛ mun bɛ sen na walahi n'i donna i ka tɛmɛ segu région kan dɔrɔn ka don fɛn na i yɛrɛ b'a ye ka dɔn mun bɛ yen donc hali ni a ma f'i ye donc mɔgɔw dalen tɛ ɲɔgɔn na ya donc euh, siyaw kɔ donnen don ɲɔgɔn na fa suguya dɔ la diinɛw diinɛtigiw kɔ donnen don an ka an ka farati diinɛ sugu dɔw bɛ u nalen tɛ ɲɛli kama gouvernement yɛrɛ man ka sɔn olu ka misiri ka wele mali kɔnɔ misiri o misiri nana k'i bi eh, eh, an ka bɛnni tiɲɛ adamadenw ka bɛnni tiɲɛ mali la o diinɛ man ka sigi i ka dugu la Sékou Touré y'o kelen de kɛ minnu tɛmɛna an ɲɛ ko l'histoire se répète fɛn fɛn man ɲi ka dugu ma gouvernement a dɔw ye dugu lakanabaaw ye o man kan mali est un république laïque mais diinɛ minnu man ɲi i tɛ sɔn olu ka sigi parce que u bɛ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ u bɛ mɔgɔ sɔrɔ ou bien u bɛ mɔgɔw san ka gɛrɛ u la ka tiɲɛni kɛ i ka dugu la donc ni dugu tɛ yen jamana tɛ yen donc an ka an janto olu la an ka kuma ɲɔgɔn ma donc an ka kuma an ka jamanatigiw ma minnu bilalen de an lakanali na n'i mana fɛn ye mun tɛ ko kɛta ye ou bien mun doute b'a la an k'a lase u ma ya donc an k'a lase an ka kuma ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn ladon an ka kɛ ɲɔgɔn fa ni ba ye an ka an ka an ka bɛn an ka bɛn an ka dɔ fara kan halisa ko ni koko pɛrɛla basa bɛ don donc basa donnen don sisan donc an k'u labɔ a bɛ labɔ cogo di an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka an ka ɲɔgɔn fɛ an ka kɛlɛmisɛnnin ninnu an k'a dabila ya donc siya ko ni bɛn bɛ kɛ jamana la l'ennemi de l'intérieur ne peut ne peut rien faire ni an yɛrɛ bɛnna ka kuma ɲɔgɔn ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ɛɛ jugu fɛn fɛn bɛ na kɔfɛ u ka juguya tɛ se ka s'an na n'anw yɛrɛ ma bɛn an tɛ kuma ɲɔgɔn ye an datigɛlen don ɲɔgɔn na an bɛɛ kɔ don an bɛɛ kɔ donnen don ɲɔgɔn na fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ jugu bi fara o ma ten cogoya la parce que a bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bangebaa tor'o la a b'olu sɔrɔ ni wari ye k'o gɛrɛ ou bien kɔngɔ bɛ minnu na a b'olu sɔrɔ ni wari ye ka gɛrɛ a la ka tiɲɛni kɛ i ka dugu kɔnɔna la donc ala k'an kisi o ma ala k'an an cɛ janya ka taa sitanɛ mɔgɔw ala ka ala ɲininaw tɛ sitanɛ mɔgɔw de don u sannen de don sont des mercenaires ka na an ka dugu euh, déstabiliser pour que pour nos ressources seulement walahi a bɛɛ ye fɛnko de ye walahi a bɛɛ ye fɛnko diinɛkɛlɛ tɛ dɛ a bɛɛ ye fɛnko o ni culture ko k'i ka culture détruire pour que i ka olu ka culture matarafa k'i ka culture latunu ou bien ka eh, dugu déstabiliser pour que an ka dulon u la halisa donc o dɔrɔn de don a bɛɛ ye fɛn ko de donc n'an ka an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka an ka ɲɔgɔn ladon an ka yafa ɲɔgɔn ma donc les rebelles an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka an ka fara ɲɔgɔn kan parce que ni tu ne peux pas faire des revendications n'i ka jamana occupélen don jugu kɛlɛli la donc i bɛ fara jamana kan o ni fɛn ninnu après ça on peut faire des revendications les rebelles ont droit de revendiquer leurs droits au nord ça ça c'est clair et, et, mais c'est pas le moment maintenant donc an ka fara ɲɔgɔn kan an kana sɔn k'an ka dugu tila ya donc u sago de y'o n'u y'an ka dugu tila on sera faible quand on est faible u b'u sago sɔrɔ dugu la ya donc u t'i nin ye dɛ u y'i jugu de donc kan'u ka wari minɛ ko u yɛlɛla i fɛ sont des communications non verbales il faut toujours i k'o faamuya o de kun don o ladilikan de don ala ka video wɛrɛ yira an na communication y'a des communications verbales non verbales ni mɔgɔninfin ye mɔgɔ jugu ye hali n'a yɛlɛla i b'a dɔn mun b'a kɔnɔna la a y'aw janto o la mɔgɔ minnu bɛ na les étrangers ko mun na ka u yɛrɛ kɛ komi u nalen don i dɛmɛli la il faut il faut lire leur communication non verbale pas verbale u bɛ mun fɔ kana d'o la i b'u ka action de lajɛ i b'u ka action lajɛ o ni fana i b'u ɲɛ lajɛ k'a lajɛ hakilina mun b'o adamaden na kana ɲinɛ o kɔ donc n'i ser'o la i i bɛ musow faamuya i bɛ cɛw faamuya i bɛ i bɛ sigiɲɔgɔn faamuya i bɛ baarakɛɲɔgɔn faamuya ni ni kuma ni kuma bɛ ala ye kuma di ni ala ka danfɛn bɛɛ la adamaden dɔrɔn de bɛ kuma ɲɔgɔn ma donc fɛnba de don donc dɔw b'a kuma ta ka tiɲɛni kɛ n'a ye dɔw bɛ ɲɛli kɛ n'a ye donc ala k'an bɛɛ kɛ ɲɛlikɛla ye ala k'an bɛɛ kɛ tugulikɛla ye ala k'an bɛɛ kɛ labilali sirakɛla ɲumanw ye donc an kɔni ka hakilina ko y'o de ye an bɛ dugu eh, tunga la donc an b'a fɛ message minnu bɛ yen sont des messages positifs pour que an ka jamana sera un pays de paix un pays de fraternité un pays d'amitié un pays prospère donc o de y'an sago ye Voilà i bɛ se ka kuma ta ka baara kɛ n'a ye cogo di donc n bɛna n da don o la joona joona parce que nin video janyana donc adamaden kuma n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ kuma de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ n bɛna exemple di aw ma den ni ba cɛ den ni fa cɛ ni n'an ma ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn tiɲɛni bɛ kɛ n bɛna n bɛna exemple di kunnasini ne ni n ba kun bɛ kuma la sur WhatsApp parce que on est loin ne bɛ États-Unis ale bɛ mali la donc a ye n wele ka conseil di di yan sur un topic très important ya bon ne ne y'a jaabi mais a ma ne ka kuma faamuya ya ne tun bɛ ka mun fɔ donc elle croyait que je le manquais de respect donc euh, n tilala ka message wɛrɛ bila ka taa k'a wele k'a fɔ a ye nka dɔgɔyaman tɛ ka n yɛrɛ expliquer tu vois donc euh, ni ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ yen dɔrɔn il y aura conflit ya o ye den ni ba ni ɲɔgɔn cɛ e ni cɛ ni muso cɛ ten cogoya fana de don ya donc a bi fili ou bien e e e bɛ ka kuma mun fɔ a tigilamɔgɔ b'a faamuya ou bien a b'a ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye donc o o o de bɛ conflit don diɲɛ bɛɛ la ya a bɛ daminɛ ten cogoya la donc cɛ ni muso cɛ o yɛrɛ de ka ca donc n'i mana eh, États-Unis sisan k'a fɔ ko furu bɛ sa la fɛ ko tɛ ya parce que u kɛtɔ k'a daminɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ donc a laban bɛ kɛ mun ye o tɛ kuma tu vois parce que adamaden ni ni mɔgɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn kasa kasa dɔn donc a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ yen u t'a fɔ ɲɔgɔn ye n'u dimina u t'a fɔ ɲɔgɔn ye k'u to kanu na tous les choses sont nouvelles a tɛ ɲɔgɔn dɔn ten bɛɛ communication bɛ yen on est ɛɛ ni l'homme devient paresseux au, plus, au fil du temps donc o de la furu caman ti sira sɔrɔ avec communication donc parce que o ti bɛɛ ko ko n ta ka kɛ ten cogoya de la u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kɔfɛ tu vois u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kɔfɛ donc la vie est individuelle donc s'il y a pas de communication il y aura conflit cɛ bɛ fɛ ale ka kɛ dutigi ye muso bɛ fɛ a ka kɛ dutigi ye yɛrɛ kɔnfi a bɛ ko wara fila ko jikan fila tɛ ɲɔgɔn so bi dɔn a bɛ man de kɔmi ka sɔn a furu caman tɛmɛ ya dɔn sa lɛn de rɛson furu caman tɛ ɲɛnabɔ ya dɔn ko ni an tɛrɛ fɛn sala mɛ so so pe ya dɔn hali ni ni mɔgɔ bɔra nugu kelen kɔnɔ n'aw tɛ kɔmimuni kɛ ka ɲɛ o gɛlɛya sugu de bɛ don fana ya dɔn kɔmi ka sɔn de ka ɲi ya tuma dɔ la kɔmi ka sɔn tile fɔlɔla kuma U b'a fɔ ko y'a différentes sortes de communication aussi donc euh, téléphone la kuma o ni mɔgɔ a k'aw jɔ ka kuma ni ni si y'a un conflit téléphone la kuma man ɲi dɛ i bɛ taa tigilamɔgɔ ɲɛ ni ɲɛ parce que tuma dɔ la ni mɔgɔ ɲɛ t'i la i na i bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ se k'a ta fɛn dɔ ye parce que i bɛ kuma n'i fari fana ye donc n'i ɲinɛna o kɔ dɔrɔn eh, si y'a un conflit o tɛ ɲɛnabɔ ni téléphone ye n'i bɛ se k'a tigilamɔgɔ sɛgɛrɛ a k'a ye ɲɛ ni ɲɛ a k'a dɔn i m'a faamuya i bɛ ka mun fɔ i m'a fɔ ni fɛn wɛrɛ t'a kɔfɛ tu vois donc c'est comme ça donc euh, entre les frères entre les voisins c'est la même ya donc e bɛ se ka kɛ euh, i voisin ale ye jibatɔ ye den nana sisan e bɛna concert kɛ fo ka dugu tila ka ka ka mankan kɛ ya u bɛ den man kɛnɛ u bɛ banabaatɔ b'u fɛ yen hali n'a ma f'i ye o de la n ko initiative o n ka vidéo laban ye hali ni fɛn ma f'i ye donc e kan k'olu dɔn mɔgɔ mɔgɔ banabaatɔ b'u fɛ yen ni su heure dɔ sera n man ka misiki lamɛn à haute voix ou bien n ka misiki lamɛn dɛmɛ ne ma o wagati o tigilamɔgɔ degunnen don ou bien denyɛrɛnin bɛ yen a bɛna sunɔgɔ denyɛrɛnin n'o ka sunɔgɔ perturber o sigiɲɔgɔnya ye ou bien i ni mɔgɔ min bɛ appartement kelen a bɛ se ka tigilamɔgɔ b'i sanfɛla ni fɛn donc u sunɔgɔ tuma o y'i ka concert wagati ye o ni fɛn donc an b'an janto o la donc o la yɛrɛ i m'a faamuya diinɛ bɛɛ b'o kɔn i sigiɲɔgɔn ka ko ya donc a a n'i sigiɲɔgɔn bɔra yen i baarakɛɲɔgɔn parce que n'i man'a lajɛ an bɛ temps min kɛ baarakɛyɔrɔ la an t'o kɛ an ka so yɛrɛ parce que ne bɛ baarakɛyɔrɔ la huit heures ni n sera so deux heures avec la famille et puis an bɛ sunɔgɔ kɔfɛ donc i bɛ temps tiɲɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan donc i ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ni communication ɲɛnama tɛ yen ne yɛrɛ b'a fɔ o de ma o de ye jahanama ye ça c'est ça c'est l'enfer terrestre mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ baara bila o sababuya la parce que communication tɛ yen o ni fɛn na donc ni fɛn min b'i degun na baarakɛyɔrɔ dɔrɔn tɛ i kɛra cogo o cogo i k'a fɔ adamadenw ye nin bɛ ka n tɔɔrɔ i k'a a fɔ a tigilamɔgɔ ye mɔgɔ mɔgɔw tɛ se k'i i hakilina kalan donc n'i ma fɛn min f'u ye u t'a dɔn tuma dɔ la bɛɛ tɛ se k'a fɔ i bɛ mɔgɔ non-verbal communication komi euh, une communication silence bɛɛ tɛ se k'o faamuya donc mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ sugu ko mɔgɔ sugu u ye mɔgɔ catégorie kɛ naani de ye ya mɔgɔ min masumalen don mɔgɔ min bɛ quelqu'un qui a ka kalan et puis quelqu'un qui est yɛlɛko mɔgɔ o ni quelqu'un qui est leader mɔgɔ min bɛ ko bɛɛ faamuya donc o mɔgɔ naani bɛ yen donc i k'a dɔn i ni mɔgɔ sugu mun bɛ sigi la donc mɔgɔ min ye yɛlɛko mɔgɔ n'i m'a fɔ a t'a faamuya mɔgɔ min qui est agressif hali n'i mana fɔ a tɛ sɔn i y'a dɔn i b'a fɔ a ye n'a dusu dara wagati min na donc mɔgɔ min tɛ kuma ten bɛɛ ye fo i k'a fɔ a ye donc mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen ye donc n'i tɛ kuma u fɛ dɔrɔn u t'i faamuya donc an mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si dafalen ye donc eh, mun bi an ka sigi diya ɲɔgɔn na o ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'an kumana ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya n'an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn faamuya tɛ donc o de don n tun bɛ ka o de fɛnkɛ a walawala j'ai fait eh, une vidéo sur la communication sur mon YouTube bon n'i y'a a a fɛngɛlen et puis j'ai fait des pas des choses visuelles aussi donc n b'o fana bila nin video dugumala la a ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na ala ka tile hɛrɛ d'an ma jamana sigi don ala k'an ka dugu taa ɲɛ ala k'an kan bɛn ala k'a to kuma kana kɛ an ka kuma minnu kɛ ala ka an ka kuma ninnu kɛ ka ɲɛli kɛ donc o de kun don ala ka video wɛrɛ yira